ụmụnne m ekene m unu achọrọ m ka ị mara tata na ọ bụrọ sọsọ na ebe na Facebook ka a na-enweta ego n'ilu akwụkwọ a maka na ụfọdụ ụmụnne anyị anya fa adịgo na ọ na Facebook ọ na Facebook ọ na Facebook ka e si enweta ego n'ilu akwụkwọ ọ bụrọ sọsọ na ebe na Facebook a ma na Mark Azụka na-agba mbọ ka ọ fụ na ndị mmadụ bido kpataba ego na Facebook ọ na-etinyesi so many features niile dị iche iche mana m chọzikwa ịgwa gị na these top comedians unu na-afụ na other people na-emekwa emume eji enweta ego na Facebook ha nọrọ sọsọ na ebe ha nọrọ sọsọ na Facebook ha nọkwazi na ebe na YouTube ha na-achụ ya side a fa na-achụ ya the other side ka ị ghara ijizi ofu aka kwụrụ ofu ebe sị n'ebe a ka ị ga-atọ maka na ndị anyị fụlụ ha na-agba mbọ ka ha fụ na ego a na-enweta enweta na o zuru fa alụ onye ọbụla bụ content creator kwesịrị ịma that na imake ego online abụrọ ihe a na-achụ sọ ofu ebe ị na-achụ ya side a ị na-achụ the other side fa na-agbakwa mbọ ihe onyonyo ọbụla ha tinyekwa na ebe na Facebook fa ha na-etinyekwa ya na ebe na YouTube fa ọ na-eweta ego ebe a ọ na-eweta ego ebe a ọ ife kachasị mkpa ọ bụ na ị bụ content creator mana ọ na-alụ gị alụ achọrọ m ka ị tụlee n'anya ọfụma fụkwanụ ka all these comedians ma ndị ọzọ gasị si wee bido ha ji nwayọọ bido na-emepụta ihe nwayọọ nwayọọ o telọzi aka ha mee gịnị fa achapụtazịa gị nwa na onwe gị ya-esonyekwu n'ụdị ihe a ha melụ nwee ike ime gịnị ịchapụta ka fa mana ọ rụba gị alụ ọ rụba gị alụ ọ ga-eme gị ị ga-etinyegasị aka ebe ị na-achọrọ itinye aka ọ ga-emekwazi gị ụfọdụ lose their page ebe ha na-agbasi ọsọ ike ka ha makebe nya bụ ego ma ego nwa fa afụ page fa fa afụ mana ife m na-agwa gị nwa na-anụ onu m bụ o nwerọ ihe ị chọrọ imebe ị ma mme ihe a na-eme eme eji enweta ego n'ilu akwụkwọ lilu nne mana ka ị na-achọ ya na YouTube na-achọ ya na Facebook a da-akwụ ofu ebe eme gịnị eti mmụọ mụnwa na onwe m bụ Okafọ Ifeanyịchukwu njizi Uncle IB malụ na-achụkwazi ya na ebe na YouTube na-achụ ya na ebe na Facebook ọ nya mee m ji pụta na-eme ife onyonyo a ka m gwa gị na mkpata ego a na-akpata n'ilu akwụkwọ malụ mma ọ malụ nnukwute mma mana ị ga-eji nwayọọ mee gịnị na-achụ ya ị chụọ ya ọfụma ị ga-achụta ya ị ga-aplan ya ọfụma were nwayọọ mara ife bụ ife afụ ị ga-eme n'ilu akwụkwọ ị ga-eji mee gịnị wee bụrụ mmadụ n'ilu akwụkwọ i welu nwayọọ na-azọpụ ya ụkwụ na-azọpụ ya ụkwụ ọ ma nteelu gị aka ilu ebe afụ ị kwesịrị ilu mana ọ lụba gị alụ i mebe ọsịsọ

na-eme ya nwayọọ nwayọọ ọ ma nte aka i lu ebe ndị ọzọ lu a sị na ebe onye ọsọ lu na onye ije ka-elu ya i were ije ị ga-elu ebe onye ọsọ lu mana ị sị ka ị gbasie ya ike i nwe ike ịgbabifu ụkwụ gị mana biko nwanne m na-anụ onu m were nwayọọ na ị ga-elu ebe ndị ọzọ lu ọ gwụsịkwa ka ọ ra n'ọnụ ụmụnne m daalụnụ